Igbo niile birikwenụ nke onye chiri ya zere ụmụaka ya nọkwa nso e anyị nọ ya maazị ụmụaka ruonụ m nso anyị elugo nso maazị e nwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma ma ọ dị mma ma ọ dị njọ anyị achọghị mkpọtụ n'ebe a ifochakpi wọọ nkịta nyere akpa nsị agwụ n'ọhịa ọhịa ogwu mara ọkụkọ anaghị epio ya epio ụbọchị onye ohi ga-akwa nne ya ndị ihe ha furu efu abịala ya mgbalu e ruru otu ụbọchị otu ụbọchị eruo e nwere otu di na nwunye bierela ọtụtụ afọ mana ha amụtaghị nwa ha nwere otu nwatakịrị ha kpọtara ka ya na ha biri ka ọ na-enyere ha aka n'ọrụ ezinụlọ ma na-ekposakwa ha ahụ ọkụ aha nwatakịrị a bụ nwaodibo di na nwunye a na-agba mbọ na-eneta nwaodibo ọfụma na-emere ya ihe niile dị ya mkpa na-eme ka obi na-adị ya ụtọ mgbe ọbụla maka na ha tụrụ anya na ọ bụrụ na chi ha hụ ka ha si wee leta nwa odibo anya ọfụma na ọ ga-amasị ya inye ha nwa nke ha maka na a na-esi n'isi ahụrụ amata ụtọ nsị a na-esi n'ọdụdụ amata ihe dị nkịta mma di na nwunye a wee na-azụ nwa odibo dịka nwa nke ha o wee ruo otu ụbọchị Di na nwunye a na nwa odibo ha wee jebe ọrụ n'ugbo n'agụ ebe tere aka ka ha mee aka aja aja wee nwee ike na-emekwa ọnụ mmanụ mmanụ. Ka ha na-arụ ya bụ ọrụ, ofu ogologo osisi mara nnọọ mma wee si n'enu daa n'ihu nwaanyị ahụ ebe ọ na-arụ ọrụ. O wee kirie osisi a. Osisi a mara mma nke ukwuu. O nenye anya ka ọ fụ ma o si n'enu ukwu osisi daa. O nweghị ukwu osisi dị nso ebe ahụ. O negharịa anya ka ọ fụ ma o nwere onye tụrụ ya osisi ahụ. O nweghịkwa onye ọ fụrụ. O wee kpọọ di ya sị, Di m ọma, ọ gị tụrụ m osisi a di ya sị mbanụ ọkwa ọlụ ka m na-alụ ka nke a na-aga o wee sị di ya nna anyị biko ruo nso di ya wee bịa o wee gosi ya sị nna anyị ebe m nọkwa na-alụ ọlụ ka osisi a si n'enu wee daa n'ihu m ebe a e wee kilibe ya bụ osisi ya bụ osisi mara mma dị egwu N'eziokwu, ọ gụrụ m agụụ iji osisi a wee naa maka na uche m gwara m na osisi a bụ onyinye chi m nyere m. Achọghị m ịhapụ ya n'agụ ebe a. Di ya wee sị, Ihe i kwuru bụ eziokwu. Ya bụ osisi mara mma nke ukwuu. Anyị ga-eji ya ana ka anyị jee jiri ya dozie ụlọ anyị. Nwa odibo hụkwara ma anụ mgbe ha na-akpa nkata ndị a. O wee bịa nso, wee fụ ya bụ osisi, wee kweta n'ezie na ya bụ osisi mara mma. O wee kwetekwuo sị na ọ ga-adị mma ka ha jiri ya bụ osisi naa. Atụmatụ iji osisi a wee naba wee bụrụ ọhazurume Mgbe ha rụchara ọrụ ụbọchị ahụ, nwaanyị ahụ wee tụtụrụ osisi ahụ ha wee jiri ya naba. Ka ha naruru, o wee were ya bụ osisi jee debe n'elu okpokoro ebe ha na-eri nri nke bụ dining table. Ka ọ ga-abụ ha na-eri nri na-ene ya anya, ọ na-eme ha obi aṅụrị maka na ihe dị mma na anya dị na mma. Ka ha richara nri n'abalị ụbọchị ahụ, ha wee nakpuo ụra. Ka ha nọ n'ụra, ma nwaanyị a ma di ya ma nwa odibo rọrọ nrọ n'abalị ụbọchị ahụ. Nwaanyị a wee rọọ nrọ hụ ebe ọ mụrụ nwa ọhụrụ wee kuru ya bụ nwa kusa n'elu okpokoro ebe ahụ a na-eri nri wee hapụ ya nakpuo ụra. di ya wee rọkwuo nrọ ebe nwunye ya mụrụ nwa ọhụrụ wee kusa ya n'elu okpokoro ebe ahụ a na-eri nri nwa odibo wee rọkwuo ofu nrọ ahụ mgbe chi foro nwaanyị a ka nọ n'elu akwa ebe ọ na-akọrọ di ya nrọ ahụ ọ rọrọ n'abalị mgbe ha nụrụ akwa nwa nwa wee na-ebe n'ụlọ ha ha wee pụta wee jee n'elu okpokoro ebe ahụ ha na-eri nri ha wee fụkwa na nwa ọhụrụ na-ama sọ mma nọ n'elu ebe ahụ na-ebe ya bụ akwa ha wee nwee aṅụrị nwaanyị a wee kwuo n'ezie na osisi ahụ bụ onyinye chi m nyere m maka mgbe ha hụrụ nwa a, ha ahụghịzi osisi ahụ ha ji wee nata nwoke a wee nwee aṅụrị wee sị n'eziokwu arọrọ m nrọ n'abalị ebe ị mụrụ nwa wee kusa ya n'elu okpokoro a a wee pụta n'ụtụtụ a wee fụ nwa ekene dịrị olisa ezinụlọ a wee nwee aṅụrị wee kpọkọọ agbata obi ha bịa soro ya nwee aṅụrị maka na chi ha enyego ha nwa ọfụrụ ha wee gụọ nwa a afa wee kpọọ ya mmaakụ nwa ọma si n'igwe onye ọbụla nwee aṅụrị ha naa di na nwunye a wee zụba nwa a n'obi aṅụrị na ịtụ chukwu egwu nwa a wee too ọsọ ọsọ wee bụrụ nwa nwere nnukwu amamihe bụrụ nwa na-eme nne na nna ya obi aṅụrị mgbe ọbụla. Ọ hụkwara nwa odibo n'anya nke ukwuu dịka nwanne ya. Nwatakịrị a bụ mmasị n'igwe wetakwaara nne na nna ya ihu ọma n'ahịa ha na-azụ. Nke a mere na mgbe ọbụla ha jechara ahịa na-anata, a na-egotere ya ihe ọ- ihe ọhụrụ kwa ụbọchị ọbụla. Ụbọchị ọbụla ha wetara ya ihe ọhụrụ a, ọ ga-eke ya wee were ụfọdụ nyetụ nwa odibo ka obi wee na-adị ya mma otu o sikwa dị ya nwa maka e mee nwata ka e mere ibe ya obi adị ya mma nwa odibo na-anara ya ihe ndị a soro ya na-enwe aṅụrị mana ọ na-achị ọchị n'eze mana iwe dị ya n'obi Maka na ihe ọhụrụ niile ndị a a na-egotere mmasị n'igwe bụkwa na ya nwa ka a na-enyebu ya na mbụ. Mana kemgbe mmasị igwe ji wee bata n'ụlọ ahụ, o nweghịzi onye na-eleru ya anya, o nweghịzi onye ma na o so nọrọ. Ihe niile bụ sọnsọ gbasara mmasị n'igwe mmasị n'igwe. O wee dịzie ya ka a ga-asị na ezinụlọ a emeela ya a nụta agbọghọ a chụpụ agadi o wee chezọzie ere na ọkwanụ nwa odibo ka ọ bụ ị ma na e kwe agadi n'aka ọ chọba iku n'ahụ o wee mee na nwa odibo kpọrọ mmasị n'igwe asị nke ukwuu ọ na-enwe obi ụfụ n'ebe ọ nọ mgbe ọbụla Mgbe ọbụla nne na nna ya pụrụ n'ụbọchị, nwa odibo ga-ebido na-eti mmasị n'igwe ihe, na-emegbu ya, na-akọ ya ọnụ, na-akpọ ya osisi a tụụtara n'agụ. Ọ naghịkwa akpọ ya mmasị n'igwe ọzọ. Ihe a wee na-ewute mmasị n'igwe. Ọ na-ebesa akwa. Mana ọ chọghị ịgwa nne na nna ya ihe a nwa odibo na-eme ya. maka na ọ chọghị ka e tie nwa odibo ihe o nwere obi ebere maka mmadụ ibe ya mana mgbe ọbụla nne na nna batara ha na-achọpụta na mmasị n'igwe anaghịzi adị gara gara ka ọ na-adị na mbụ ha na-achọpụta na obi adịghị ya mma mana ha jụọ ya sị o nwere ihe mere ọ na-asị ha nsogbu adịghị ọ ga-adịcha mma e wee ruo otu ụbọchị mgbe nne na nna ha pụchara nwa odibo wee bidokwa mkpagbu ọ na-enye mmasị n'igwe o wee na-akpọrị ya na-asị ya si na be anyị pụọ ị bụ onye mmụọ ị bụ osisi a tụtara n'agụ nabakwa n'agụ ebe i si si na be anyị pụọ ihe nke a ekweghịzikwa mmasị n'igwe odidi o wee na-ebe akwa na-agụ egwu na-asị

Mmasị n'igwe editenwuzi. O wee gwa nne na nna ya nekwe mkpagbu nwa odibo na-enye ya. Ha wee jide nwa odibo wee gwọọ ya ka ụtaba, gbuo ya ilu nke dị egwu, chie ya ichi, sị ya a nụkwatakwa ụdị akụkọ a ụbọchị ọzọ na a ga-eticha ya ihe a chụpụ ya ka ọ nawakwa ebe o si wee bịa ka o wee chetakwa na ọ kwa nwa odibo ka ọ bụ ha wee meeli ya ebere ụbọchị ahụ Mmasị n'igwe sokwu wee gụgụọ nwa odibo sị ya ebezina na ọ ga-adị mma. Nke a emetụghị nwa odibo n'obi. A na-adụ onye ohi ji, o were obi na-apị mbazụ. Ọ nalị akwado nne na nna ha ọ ya-apụkwa apụ ụbọchị ọzọ ka o mezie nke ka nsị mma. e wee ruo ụbọchị ọzọ nne na nna ha pụrụ nwa odibo wee bidokwa n'isi wee kpawakwa ike ka o si akpa mmasị n'igwe na-ebeli ya akwa wee na-agụ egwu na-asị ihe nne m na-akpọ m mma akụ nwa ọma n'igwe tụma ngwe ihe ihe nna m na-akpọ m mma akụ nwa ọma n'igwe tụma ngwe ihe ihe nwa odibo na-akpọ m

fa tụma ngwe ihe ihe. alịlị mmasị n'igwe wee bela alịlị wee bulu akpa ya pụọ wee nabakwa n'agụ ebe o si nwa odibo wee nee anya fụ na o jetego aka o wee bata n'ime ụlọ wee nwee aṅụlị kụwa aka na-agba egwu na-ekene chukwu sị n'ụbọchị taa Obi n'igwe ewepụgoro m ihe mkpagbu niile dị na ndụ m. Dibịa na-aka otolo, ike ya ọ na-adịdị n'elu. Mgbe chi jiri n'abalị ụbọchị ahụ, nne na nna ha wee bata. Ha wee jụọ ese, kedu ebe mmasị n'igwe nọ? Nwa odibo wee tụọ wee sị, ee anọkọtakwana n'ehihie mmasị n'igwe wee sị na ya anabago ebe o si bịa. na ndị mmụọ na-akpọ ya oku na ya anabago o wee sị na o kwukwalụ sị na onye achọkwana ya na onye elekwana anya ya onye rụọ ụka na ihe mgbu na ihe ọdachi ga-abịa n'ime ndụ ya na ya anabago onye achọna ya nne na nna ya wee nụọ akụkọ nke a ọ gbaa ha gharịị Ha wee nwee mwute, nwaanyị a wee bee akwa bee akwa nke ukwuu. Ha bechaa akwa wee gụgụọ onwe ha wee sị, Chineke wetere, Chineke werekwara, ngọzi dịrị afa nsọ nke Chineke. Ha wee die. Mana n'abalị ụbọchị ahụ, Ị ma na onye chi mere eze ga-abụrịrị eze, mgbagha adịghị ya. O wee bụrụ na mgbe mmasị n'igwe bu akpa ya wee na-ebe akwa na-ana, na o nwere nwaanyị onye agbata obi ha hụrụ ya, o wee metụ ya n'obi, kedụzi ihe nwatakịrị ọma nke a ji na-ebe akwa na-ana, ọ bụ onye chụpụrụ ya? o wee kpọọ ya o wee kọchaara ya ka o si jee o wee sị ya "Nne ngwa bịa nọrọ na be m o kweghị ya naa sị ya bịa nọrọ na be m eruo mgbe nne na nna gị batara ka anyị jee hụ ha otu a ka nwaanyị a si wee kpọrọ mmasị n'igwe wee batakwa n'ezinụlọ a ozugbo nne ya hụrụ ya o nwee nnukwu aṅụrị ọ gbakwuru nwa ya wee gụgụọ ya makụọ ya bunie ya elu anya mmiri ọṅụ wee pụọ ya n'anya di ya wee fụkwa ha ozugbo wee gbakwa ọsọ makụọ ha ịbụọ ha nwee nnukwu aṅụrị nwaanyị a wee kọọrọ ha ka o si jee ha wee sị kedụzi ka nwa odibo si wee kọọrọ anyị ihe ọzọ otu a ka ha si wee kpọọ nwa odibo sị ya kedụzi ihe ị gwara anyị o mepee ọnụ mechie mmiri juo awọ ọnụ o wee bụrụ ya otu a ka di na nwunye a si wee jide m- mmasị n'igwe wee gwee ya ka egwela ụtaba nyụchaa ya anya wee burukwa ya bunara ndị be ha ebe ha na-ebu ọnụ ebe ihe na-afịa ha ahụ unu afụgo otu a ka mmasị n'igwe na nne na nna ya si wee biri na ọṅụ na ịga n'ihu wee rukwa echi onye gbara nwa awọ ọkpa o nyerekwere ya aka ije Onye na-agba mbọ ịkwatu onye Chukwu bunyere enu. Ọ dị ka onye na-agba egbe n'anyanwụ. Mkpụrụ agịrị ka ọ na-ana n'iyi. Ifo chakpii. Ndewo. Onye mazi ihe mmụta ndị ọzọ dị n'akụkọ anyị a n'ụbọchị taa, ya denye n'okpuru ihe onyonyo a ebe a na-ede atụmatụ. Daalụnụ, ka e mesịa.